ezi na ụlọ mgbe agaala mgbe ezi dị n'ụlọ ụlọ adịrị n'ezi mgbe ọbara bụ ọbara ikwu abụrụ ibe mgbe m dị na nwata a kụziri anyị n'ụlọ akwụkwọ na e nwere ụdị ezinụlọ dị iche iche e nwere otu nke na-agụnye nna nne na ụmụ e nwekwara ụdị ezinụlọ ọzọ nke bụ ụdị ezinụlọ ndị Igbo nke a gụnyere nne nne nne nna di na nwunye ụmụ ha ụmụ ụmụ ndị ọgọ ikwu ibe agbata obi ma ndị iro obodo niile ha mejupụtara otu ezinụlọ na mgbe ahụ onye lụọ nwaanyị n'obodo m ndị obodo m niile na ndị obodo ha abụrụla ọgọ maka gịnị otu onye anaghị alụ nwaanyị mgbe ahụ gịnị ga-enye nwoke ikike ọ ga-eji eti nwunye ya ihe ọ chọrọ ka obodo bịa ya ụgwọ otu ihe ọzọ gbapụtakwara ihe bụ na n'ala Igbo anyị otu onye anaghị azụ nwa nwa bụ nke ọha ọ bụ na mgbe ahụ ka ụlọ anyị dị n'ezi ezi adịrị n'ụlọ anyị ya mere eji kpọọ ya ezi na ụlọ na mgbe gara aga enweghị ụwa otu onye nke eji enwe ụwa otu ezinụlọ mgbakọta aka ka eji eme ihe niile ọ bụ ya mere ndụ ji atọ ụtọ echetala m mgbe ahụ mgbe onye ọbụla na-ebi maka ọdịmma ibe ya ebee ka ụdị ezinụlọ a gaziri ugbu a ugbu a onye rụchaa ụlọ nke ya ọ gbaa ogige biri sọsọ ya abịa n'ezinụlọ ọbara amaghịzikwa ọbara ya maka gịnị onye kpatatụ ego ọ dị ya ka ndị ezinụlọ ya abụghịzikwa ihe nsogbu na ọgbaghara abatala n'ọtụtụ ezinụlọ taa maka gịnị na asị na asị nwanne amaghịzikwa nwanne ya nke ọbara ji amata ọbara ya onye kpọga ụmụ ya na mba ọ sị ha na ndị nọ n'ụlọ dị njọ chai mana ị hapụ echi akpọlata gị n'ụlọ ndị ahụ dị njọ elie gị ngwa kedụzie ihe anyị na-eme onwe anyị ebe abịa n'ezinụlọ otu ndị anọọrọ nna ndị nke ọzọ anọọrọ nne emetụ nna aka ndị nke a sị na gịnị mere i ji eme nna m ihe a ka a ga-asị na ọ bụghị ya mụrụ ndị nke ọzọ ọ bụ gịnị na-ese abịa n'ọtụtụ ezinụlọ esemokwu nne na nna bidoro ahafee ya n'aka ụmụ ha ụmụaka aka ha dị ọcha obi ha dị ọcha na-enweghị ihe ha ma amalite ebe nne na nna ha kwụsịrị jụọ ha gịnị na-ese ha sị gị na ha amaghị anyị pụtara ụwa hụ ya otu ahụ otu ahụ ka o si dịrị ọbara na ọbara anọrọ n'iro ọtụtụ agbanweela aha ezinụlọ ha sị na ndị na-aza aha ahụ na ha dị njọ ya kpatara ha agaghị azazi aha nna ha chai lekwanụ ihe anyị na-eme onwe anyị ndị igbo ibe m ọ bụkwanụ ụdị ezinụlọ a mere anyị ji nwee ụdị obi o ji abụ ị hụ nwanne gị na mba i cheta na ọ bụ nwanne gị anyị hapụ ụdị ezinụlọ anyị a gbasoro ụdị nke anyị na-eso taa ọ ga-aghọkwa anyị ahịa biko ihe ọ sọkwala nwanne gị ya mee gị gbaghara nwanne gị ọbara bụ ọbara mmiri bụ mmiri ndewonụ abụ m ugochukwu benedict alugbe nọdịnụ mma